Um, so seo é ár obair bhaile ó aréir. Um, Cleachtadh 20.2 ar leathanach 404 d'iarr mé. Um, Ceist a naoi ar aon nós. Taispeánann an graf seo an méid peitril a úsáideann dhá charr. So, um, anseo seo um, an méid peitril a úsáideann carr Daithí. agus méid por, uh, petrol a úsáideann carr Stiofán. Okay. So, agus seo an fad agus seo an lítear, so méid petrol i lítir. So, tá sé tábhachtach um, féachaint ar um, teideal gach ais. Okay. So, thaistil carr Daithí 80 km cé mhéad peitril a d'úsáid sé so ba mhaith linn féachaint ar an líne seo so ó 80 táimid chun dul suas agus arís tá mo peann saghas deacair ehm líne díreach a dhéanamh as but is féidir leatsa líne díreach héasca a dhéanamh as le do le do iPad so is féidir leat féachaint anseo. Ok, so sin go garbh an rud atá ag tarlú, so anois ba mhaith linn féachaint air go cruinn. So, um, seo an 80, sin an áit a bhuail sé an graf agus seo an áit anois atá sé ag bualadh an taobh eile den graf, so tá sé ag úsáid 8 lítear. 8 lítear. D'úsáid carr Stiofán 9 lítear. peitril lá amháin, cá fhad? so déanann tú an rud seo ach caithfidh tú bheith cúramach it's 9 lítear so téigh go dtí an ais le lítear féach ar an áit a deireann sé 9 which is an bhealach anseo so táimid chun bheith ag féachaint ar an áit a bhuaileann an líne seo graf Stiofán agus ansin tá muid chun bheith ag dul díreach síos ar an líne seo agus féachaimid go buaileann sé é ag an áit 60 cad is brí le sin 60 ciliméadar. so chuaigh carr Stiofáin 60 km. So anois, cé mhéad níos mó peitril a úsáideann carr Stiofáin ná carr Dhaithí nuair a thaistealaíonn gach carr 60? Ok, so tá eolas againn mar gheall ar 60 km ag carr a. Stiofáin, Caithfimid é a dhéanamh anois a fháil amach do charr Daithí. So nuair a thaistealaíonn carr Daithí 60 anseo, bogaimid suas anseo, táimid ag úsáid buí chun Daithí a thaispeáint, but buaileann sé an líne Daithí anseo so caithfimid dul ar chlé anseo agus úsáideann carr Daithí

An bhfuil gach graf líne comhréireach? Ok, so proportional. An bhfuil siad comhréireach go díreach? Ok, so ba mhaith linn féachaint ar ais an graf. Cuimhnigh arís ar conas a bhfuil fhios againn an bhfuil rud éigin comhréireach go díreach agus an dtéann gach graf tríd an bunphointe? Bhuel, sea. Agus an bhfuil gach graf mar líne díreach? Tá. Agus samhlaigh faoi sin, muna théann tú aon áit, ní úsáideann tú aon peitril, so caithfidh sé dul tríd an bunphointe agus de réir na grafanna sin úsáideann gach carr um kind of ráta seasta peitril le haghaidh gach ciliméadair. So de réir na graf sin tá. Ok now ins an gnáthshaol níl fhios agam actually an bhfuil sé sin fíor mar ceapaim ehm an fad taistealta mar you know má téann tú ar mótorbhealach b'fhéidir go n-úsáidfidh tú níos lú peitreal in ionad dul timpeall ehm má thaistil tú an fad céanna ar like bóthar cúng so i ndáiríre sa gnáthshaol níl fhios agam an bhfuil sé sin fíor but de réir na graf agus dúirt sé, an bhfuil gach graf líne? That's an méid atá muid ag caint faoi. Níl muid ag caint em ar an ghnáthshaol, ár eolas féin, but just cad is brí leis an graf? Ok, cuid a cúig. Aimsigh cothromóid na líne dearga briste. Ok, so an líne seo, an slope san fhoirm seo. Y cothrom le mx. Agus más cuimhin leat ar ais, ó you know go dtí an caibidil sin bhíomar ag caint faoi a lán rudaí mar seo nuair a bhíomar ag déanamh um, céimseata comhordanáideach so bhíomar ag explaineáil well cad é cothromóid an líne seo okay so y cothrom le mx Más cuimhin leat an M sin, sin an fána. Ok, so caithfimid, conas a fhaighimid an fána ag féachaint ar ghraf agus an rud a rinneamar ná bhíomar ag iarraidh an triantán a úsáid chun an ardú a ríomh, so an fad seo, agus é a roinnt ar an rith agus bhí an fána, em cothrom leis an ardú roinnt ar an rith nó is féidir leat a rá Y dó lúide Y haon thar X dó lúide X haon. So caithfimid just dhá pointe cruinn a fháil ar an ghraf, okay, dhá pointe cruinn a fháil ar an ghraf. So tá mé chun é sin a, a. dhealú anois más féidir liom, ok so ba mhaith linn ar an líne briste dhá pointe cruinn a fháil so níl an pointe seo cruinn mar ní féidir liom a fheiceáil go díreach cén áit a bhfuil sé ag bualadh an ais seo agus ní fheicim go díreach cén áit atá sé ag bualadh an ais sin so just ba mhaith liom Ba mhaith liom áit a bhfuil ar an grid a fháil. Ok, so tá mé ag féachaint ar cén áit buaileann sé an grid. Bhuel, buaileann sé ar an grid ag an áit seo. So tá fhios agam go buaileann sé ag, you know, dó dhéag agus ochtó. So is féidir liom é sin a úsáid. So tá mé chun mo triantán go garbh a tharraingt anseo. Áit eile gur féidir leat a phiocadh ná ag dul síos, is féidir leat b'fhéidir an pointe seo a phiocadh, an pointe sin a phiocadh agus an pointe sin a phiocadh. So aon cheann de na áiteanna sin is féidir leat a phiocadh. But tá mé tar éis é sin a phiocadh. So anois is féidir liom a fheiceáil go bhfuil 12 lítear anseo agus go bhfuil 80 ciliméadar anseo. So 12 roinnt ar 80, cur isteach ins an áireamhán é más maith leat, 12 roinnt ar 80,

fá X. So dúirt sé anseo faigh an cothromóid, so tá sé sin faighte againn. Now de ghnáth bíonn an cothromóid de aon líne cothrom le y móide mx plus c agus c sin an y idirlín, an áit a briseann sé an an y ais but tá fhios againn anseo go bhfuil c cothrom le 0 so sin an fáth nach raibh aon gá dúinn y cothrom le 0.15 X móide c a scríobh because ní bheadh ach 0 againn. So. Is é sin an freagra ar aon nós. Ok, so anois leis an gcothromóid seo, faigh, aimsigh, sin faigh líon na lítear a úsáidtear nuair a thaistealaíonn an carr 300 kilometre. Now, seo an áit a bhfuil an fad, níl fhios againn cad é 300, so ní féidir linn an graf a úsáid, caithfimid é sin a fháil amach muid fhéin. So, sin an fáth go bhfuil siad ag rá leis an gcothromóid seo. So, scríobhaimid y cothrom le 1.5.

so beidh Y an peitreal, so líon na lítear, cothrom le 0.15 fá 300, agus sin 45. So Y sin cothrom le 45 agus cad iad na haonaid arís? Lítear. Lítear. Sin é ár freagra.